nwa ga-abụrụ iti kọmkọm ị baa ya ogologo aha oyibo ị sị na aha oyibo ahụ ga-enyere ya aka n'inweta ihe nnweta onye kwuru that thing onye kwuru that thing a sị na abịaghị m ịkụzi mana abịa m ịjụta biko gwakene daalụkwanụ ndị igbo na-asụ igbo na-asụsi igbo ike ana m ekele unu na-ekelesi unu ike na-asị unu na unu jide ka unu ji maka na nke unu ji mara ezigbo mma ha sị na agalite ahụlite ya chi na-efo ị na-ahụ ihe ọfụrụ ị na-amata ihe ọfụrụ ị na-amaghị na mbụ o nwekwa nke m nụrụ ị ma na a sị na onye nụ ya kaara ibe ya mhm. a sị na igwe amaghị ibe ezi ya ka m marakwa na ọ na amaghị m nke a ka ọ bụ na amarọ m nwere ike ọ bụ na amụbeghị m mgbe ha na-ahazi nke a amaghị m mana ka m gwa unu ọ bụ na ihe unu ga-akụzi maka na mmadụ anaghị amacha ihe niile ama enwere ike ọ bụ na amaghị m nke a enwere ike ọ bụ na amaghị m nke a ị ma ka m sị ka m bịa gwa unu ka unu nyere m aka ka m mara mụ na ama nke a ka ọ bụ nọọ onye ahụ kwuru ya bụ ihe na-enwetaghị ya ka ọ bụ nọọ mụnwa bụ ihe na-anaghị enweta ya ka m gaa n'ihu ihe o nwere otu nwanne anyị dere n'ihu akwụkwọ nwere otu ihu akwụkwọ m si weta ihe ahụ o dere maka na ọ bụghị n'ihu akwụkwọ nke a o dere ihe a na bekee ka m gụpụtara unu ya ọ sị days are gone where it is necessary to answer Igbo names. ị nụkwara nke a days are gone where it is necessary to answer Igbo names though my hubby is in states all my kids must bear English name cause that alone can help them in some opportunities ka m kapịara unu okwu ọnụ ọ sị na oge agaala mgbe mmadụ kwesịrị ịna-aza aha igbo ya onye igbo kwesịrị ịna-aza aha igbo na oge agaala na di ya nọ na s ama m state ọ na-aghọ na-ekwu na di nwere ka ọ na di ya nọ mba ofesi amaghị m mana ọ sị na ụmụ ya niile ga-azagbado aha oyibo na enweghị ihe dịka aha igbo na ọ ga-enyere ha aka n'inweta ihe nnweta ọbụla ha nwere ike inweta biko ụmụnne m tupu anyị aga n'ihu onye nọrọ ya bụ nwaada munachiso ọnụọha abụ m okwu okwu na kwụ ya n'igbo media ebe ndị igbo na-asụ igbo biko na ajụ ka m bịara ịjụ abịaghị m ịkụzi ihe maka na o nwekwanụ ihe m ma onye dere ihe a bụ onye nne onye nne aka m bụ nwa agbọghọ amụbeghị m nwa onye ahụ bukwa m ụzọ pụta ụwa ọ sị na oge agaala mgbe ụmụaka kwesịrị ịza aha Igbo ihe m na-aghọta bụ na aha Igbo nwere ike igbochiri gị ohere ka m wee ya na ịnọ na mba ofesi ala na-abụghị ala Igbo ma ọ bụ na ịnọ na ala ọbụla na-abụghị ala Igbo na ịza aha Igbo gị ebe ahụ ga-egbochiri gị ihe ị nwere ike inweta ka m kwugharịa ya enwere ike ọ bụ na gị nwa nye nwa na-aza nwere ike ọ baa nwa ya mm, nwere ike ọ baa ya I am coming ọ sị I am going ọ baa ya singing bell or joyous celebration amarọ m o nwere ike ọ baa ya aha oyibo toruru ebe niile mana o nwekwanụ ihe m sị ka m jụọ ọ bụrụ na o nweghị ihe dị nwa gị ahụ n'ụbụrụ echeghịkwa m na o nwe ihe aha ahụ ị ba ya pụrụ ike imere ya o echeghị m na o nwe ihe aha ahụ ị ba ya nwere ike imere ya nya akwụpụta nwa gị ahụ ka m wee ya na o nwe ndị na-achọ ezigbo onye ode akwụkwọ ọ bụ na nwa gị ahụ akwụpụta ya ọ bụ na afa ya bụ i can write very well onye nke ọzọ a na-azapụkwa aha igbo ya nya a kpọkọta ha n'abụọ ọnụ maka na nwa gị na-aza i can write very well nya na onye nke ọzọ na-aza aha igbo ha wee nwalee ha n'abụọ o wee bụrụ na onye nke ọzọ na-aza aha igbo ka ya mara ihe ihe a chọrọ ihe a na-eme ebe ahụ ya maka na nwa gị na-aza i can write very well ha ga-ewe ya n'ọrụ a hapụ onye na-aza aha igbo ya ọ ka m ghọta nwa gị abụrụ iti komkom ị baa ya ogologo aha oyibo ị sị na na aha oyibo ahụ ga-enyere ya aka n'inweta ihe nweta onye kwuru that thing onye kwuru that thing asị m na abịaghị m ịkụzi mana abịa m ịjụta biko gwakenenụ m ma ihe a nwaada kwuru ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ihe o kwuru ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị maka na eche m na ọ bụ ịza aha igbo gị na mba ga-emeghere gị ụzọ echere m nnọọ ịza aha igbo gị ebe na-abụrọ ala igbo nwere ike imepere gị ụzọ ka m wee ya na aga m obodo na-abụrọ ala igbo apụta ebe ndị mmadụ ju o nwerọ onye ma ebe onye si m sụọ igbo eche m na onye nwa nwere ike ime gị ị nweta ihe na-ahịara ndị ọzọ ahụ inweta o nwere mgbe m gara um, Lagos anọ m n'ụgbọala abata m n'ime ụgbọala a ozugbo m tiri a ndị a mekwa na-eme ka anyị pụ naanị ihe a ka m kwuru maka abata m n'ụgbọala bụ na ha apụwabeghị m tie ndị a mekwa na-eme ka anyị pụ otu onye nọ n'akụkụ m asị m ee nna ị bụ onye igbo m sị ya ee ọ sị m onye ebee m gwa ya ọ sị m hee nwanne m ọ bụrụ na mụ na ya si n'otu ebe anyị si otu obodo ị na-achọ ịkọwara m na ọ bụ na onye ahụ bụ na o nwee onye ọ na-achọ na ọ na-achọ nnọọ inye mmadụ ọrụ bụ na ha na-ewe mmadụ n'ọrụ m wee sị ya na m chọrọ ọrụ ọ dị ka o nwe ike inye m ọrụ ahụ a sị na aha bekee onye na-ene anya n'aha gị onye na-ene anya n'aha gị ọ ihe i ji ka a chọrọ ịhụ ọ bụrọ aha gị ọ ihe i ji ihe ị ma ọ bụrọ aha gị asị m na oge agaala mmadụ kwesịrị ịna-aza aha igbo gịnị nke onye na-akọ ụdịdị ihe ahụ ekelekwa m ụnụ biko m zaanụ m ya bụ ajụjụ ọ bụkwa nnọọ ka a hapụ afa igbo anyị zawazi afa bekee biko ụnụ agwa m ka ọ hapụ igbochikwara m nwa ohere ndị m nwere ike inweta daalụkwanụ ekele m ụnụ